ọkaomee odogwu igbo ji dị ebube nna anyị nwoke ukpo kee ka ị mee odogwu ekelekwa anyị gị biko em, anyị bịara ka em, anyị mara ife ikwuru maka okwu a kpụ n'ọnụ bụ maka ịgba bọị ịgba odibo nwere onye sị na ya gbalụ bọị ịgba odibo ee ka ịkọwakarịla anyị ihe ịma maka ya na ndụmọdụ ị kwesịrị inye ndị igbo especially ụmụaka na-etonite gbasara ịgba bọị a gwa ọ bụrụ na ị gbalụ bọị i mekwaa ka anyị malụ ị ya-ebidogodo n'isi gwa anyị afa gị gwa anyị onye ịbụ gwakwana anyị ife ịbụ
okay afa m bụ Ọnwụakpa Ọnwụakpaoke Ndubuisi Joseph Ekins awụ m onye ukpo onye Isiekwulu village ukpo ebe a na-akpọ m ife melụ mma mụwa aza gị na ọ na-amaka Em, nwekwazi afa ọzọ a na-etu m nke eji kpa ikolobịa mgbe m na-echere mba ụwa goal a na-akpọ m agwọ agwọ Moses agwọ Chineke ji eje ọgụ daalụ rinne odogwu ka ịbụ okwu anyị kpụ n'ọnụ bụ ihe gbasara ịgba odibo a nke ndị Harvard nebara anya na ya nechasịa wee sị na nke a bụ kpọkọpị na ya bụ kpochaa na ya bụ ejechaa ọ gwụ n'ihe gbasara ime ka mmadụ kwudosie ike ime ka mmadụ bụrụ mmadụ n'ihe gbasara azụmahịa ma ịrụ ọrụ ma ịkpata ego mana tata ka ọ dị ndị Igbo anyị na-adịzi ka ha na-agbana ya bụ ife achara achara e wee sị ka anyị mara ihe ikwuru maka ya kee ihe ị na-eche maka ya kee ihe bụ ndụmọdụ gị
ajụjụ gị amaka nna anyị onye si na ajụjụ gị amaka bụ na um, amamife ngozi chineke nyere ndị igbo anyị amacharọ anyị aghọtacharọ ya mgbe ụfọdụ a bịa n'ụwa niile o nwere onyinye amara chineke na-enye ndị o nwere onyinye amara chineke na-enye ndị mana m achọrọ ịgaba na na ụka sị ụka asịrọ maka na um, ọchịchị ndị ọcha chịrị anyị mebiri a lot of ife mebiri nne mechazie anyị tinye anyị ụjọ n'ife anyị nwere anyị ada akwụdozi n'ife anyị nwere ọ na-atụ anyị egwu na nke fa ka mma ebe m na-ebidogodi ife m ji kwuo etu a wee wụrụ na um, ịgba bọyị ọ kwa fanwa bụ ndị ọcha nwa abịagokwu nne na-enye wa ịgba bọyị wee chọpụta na na ọgụgụ isi igbo erika nke ndị oyibo na-akpọ adoption fa adopt wa ya mara na nya wụ ọzụzụ dị egwu ọgaranya ejigoro ya wee zụpụta karịa business ịga n'iru azụmahịa anyị ịga ịgbasa mba ụwa niile ana m ekwu okwu naijiria o o mere azụmahịa anyị ọ gbasaa mba ụwa niile nwere ebe ị je kịta ị zọ ọkpa yara ịfụ onye igbo ebe ị ma na-atụbakwu anya na ịgba bọyị a wee bụrụ ife magidelu mma machasị alụnụ agba m bọyị agba m bọyị ọ wụ na ị marọ mara ya kịta agba m bọyị arọ isii onye m savụlụ francis anyadụba late ọ nwụgo mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa gbalụ ya bọyị arọ isii chala acha o duo m ụlọ m bido nke m mụnwa azụpụtagokwa m ndị dị ka mmadụ ise maka na azụkwa azụpụtago m mma- mmadụ ise chara acha wụ ọgaranya na-emekwa ọfụma maka na azụ ị ma na nya wụ ife ịgba bọyị ka m kọwarị ya ụmụaka be anyị ka fa ga-esi wee ghọta ya ụfọdụ aghọtasịrọ ya na fa afụ ya dịka ndị na-ekwu okwu na-asị na eji akwụkwọ merụ nke a ma ọ na-agụcha akwụkwọ eme nke a ma ọ dịka onye gba bọyị a na-ekwu a na-asị na ọ gụrụ akwụkwọ mmadụ one n'ime ndị a gbara bọyị ka ị ka mma mmadụ one n'ime ndị a gba bọyị na-akwụ gị ụgwọ gịwa gụrụ akwụkwọ ụgwọ ọnwa ị pụta ị gụcha secondary school ụfọdụ banye na primary nwere ike ịdị na-agụ akwụkwọ na-agba bọyị na ụfọdụ n'ime anyị mere ya na-eje akwụkwọ abanị mgbe ị nọrọ n'aka mmadụ ofu arọ ịbụọ ịtọ ịnọ ise o nwere ntụ na aghụghọ dị na ya bụ azụmafịa ịma na ama ịma na amụta ọ bụrụ sọsọ na ị mụtara ya ị ga-ama ebe esi ebute na ebe na ebe a na-ele ị ga-ama ife a na-ewepụ n'ata ị ga-ama ka e si rụ ata n'ọka ị ma na o nwere ife bụ na ị gụchara akwụkwọ nna gị bunye gị ego i buru ya bata n'ime afịa nwa bọyị ya analụ gị ego a ego gị a ka ọ ya-eji wee bido n'anya ọcha kwa ọ bụkwa ometikwa gị bụ ya bịa ya ezugo ori mana ntụ na aghụghọ dị na ya ebe a unu na-anọ ị mara ya ị gụrụ ya n'akwụkwọ ọ dịfụ ka ndị na-alụ mekaniki kịta ị nọkata i wepụta onye gụrụ mekanikal injiniarịn grajueti 5 years na onye nọ na akụkụ main road ebe eme ya alụ mekaniki na-eweta spana na-eweta na-ene asa moto startị ya injin ọ gee ya ntị ọ gwa gị na moto na-achọ ịnọkụ na onye na-agụ ya n'akwụkwọ na a na-anụ the sound fa n'ịbụọ ama abụ ofu oyibo ka onye nke ọzọ ya na-asụ oyibo ka ọ ya na-asụ mana otu ịkụziere ya nwa agụmakwụkwọ efere ahụ na ọchịkọ otu a ka ọ dị n'afịa afịa a na-azụ azụ inwe ndidi wee mụọ afịa mụta afịa ọfụma ọ bụrụ sọsọ na ị mụtara ya na ife ọga gị na-agwa gị ka esi ebute ele ebe a ya na-esi ebute inwekwugo amagolu gị marụ na ị mụrụ afịa n'aka onye ị nwekwara ike enwegodighị nwa onye ya enye gị i jekwa n'aka onye due to akparamagwa gị bụ na ị bụ ezigbo nwatakịrị gosiri ntọana ebe i si gosi na ị nwere nsọpụrụ ị ga-esinwu n'akụkụ ndị niile nọ n'akụkụ ebe unu na-azụ afịa onye ebuchie afịa nke ọ nwere onye ebuchie ekpo onye ebuchie ekpo ọ n'aka efu nwa nwere ife ị ga-enwe ọ na ị ga-enwedebe shọpụ aka efu nwekwara ike ị ma enwe shop nwa mana afịa ọbụna dị n'ime afịa ị ma ebe ọ dị ma onye nwe ya onye ahụ ntụ na aghụghọ ndị be anyị na-amụrụ na ya bụ biznes a na-ekwu onye afịa jelụpụta ọ sị na ya na-achọ ife dị etu a o feba gị ntị ị gba ya nkịtị kwụọ n'akụkụ ebe a na-edeghị kọstọma ka o kwue okwucha na shọpụ onye na-emere ka ọ pụọ ị sị ya na ị nwere ya ị gbapụọ jee bute na nke onye a dere ya invoice gbata jee bute a na-enwekwa ndidi na-esevu maka na nke ị na-eri eri karịrị nke ị na-enweta enweta onye ahụkwa na ihe efere aeroplane bye bye so mgbe o nwere ife dịka na ị nọ na ya bụ biznes lụọ ya arọ isii wee mụọ ebe niile a na-eje ebute afịa malụ ndị niile na-ego afịa malụ ndị na-abịa mọnde malụ ndị na-abịa tuzde malụ ndị na-abịa n'ụtụtụ malụ ndị na-abịa na mgbede o nwere ife bụ na ịma abụ ọgaranya unless mana chi gị ederọrọ gị nwekwa efu chineke na-edere ọgaranya na-akara aka iji eziokwu inwe ndidi inwe ndidi ụfọdụ n'ime anyị na-aga gbabatara ana ọ dịfọ ọsịsọ ya na o nwere ife kpatara na a- ịgba bọyị a ha na-akpọ apprenticeship ikwesịrị ya ana ọma ana ya bụ ife na-azụ maka ife na-aza na ịnọ n'aka mmadụ arọ isii o nwere ike otu ụbọchị dị ka taa o nye gị 1 million ma o nye gị 5 million dipendị ka aka ọga gị ra maka na ọ bụrụ ọga gị nwee ngwafe na shọpụ ọga gị ngwafe 10 million naira ịnọgide na nke ịnọcha ịmụcha ife niile ị ga-amụta echebe ka o were 10 million nye gị bụrụ ọnụ ọ gara ọnụ ọ obi eji nye gị nya bụ ego obi eji nye gị nya bụ ego and ife dị gị n'ime ife ịmụtakwuru inwekwara idebekwara isi ana mụọ ọ gwa gị si ebe a i si maka na a na-agwa gị na-ege ntị a kụzielu gị mụọ mana mgbe ọbụla isi ike mgbe ọbụla isi ike a gwakata gị a gbazia gị nkịtị ike kwari ọ bụrụ na gị na nwanne ya gị na mpa ya nwanne ma ọ na gị na mma ya nwanne kama ọ ya na-emezie na ọ gbaziebe gị nkịtị ka ada sị na na-ebute esemokwu mana ife kwesịrị ịkụziri gị ọ kụzirọzị ya ya na ịgba bọyị a maka nwere etu esi azụ mmadụ dị ka ịgba bọyị ọ bụrọdị sọsọ na ọ ga-akụziri gị azụmafịa ọ ga-akụziri gị nsọpụrụ taa anụ arụ gị afụfụ marụ na nni adịrọrọ onye ngana maka nwere ọnụ mbọsị ya anọkata sị ka izu ike ọ na-emasị na ndị Igbo na-afụrụ ego n'anya dị nne nwere mbọ ike izu ike gị nezi oge ọzọ ụtụtụ o nwere kọstọma ndị na-agba ụzọ abịa ịmachapụọ ọ ndị pụta n'oge ya ya anata fa ego ka fa ya azụ afịa nwee ndị na-apụta na mgbede e, ọ ya-emegodi gị nke ndị oyibo na-akpọ discipline ịta anụ agba ka anụ arụ e, e, eleka egbe ya nkịta ọ naghị n'iyi inye inyebe anụ arụ ife ọ chọ nwere onye ya dị ndụ na onwe na ga-eleri ka sọsọ ife ọ chọ wee ebe a na-enwe ọṅụ ebe a na-enwe ọṅụ ka e rie ka a ṅụọ Ah, ma apart from nke ịgbagodi bọị nwa na ịdịgodi ndụ ịdị ndụ ị ga-ata anụ arụ gị afụfụ wee nyere onwe gị aka otherwise ma na ị ga-erite ọ ya na ọ ya-emegodi gị zụchaa gị fechaa efecha ọkwa ị fụnụgokwa ọkụkọ Igbo ka ọkụkọ akwụkwọ a na-akpọ ọkụkọ Igbo ọkwa ị fụ ka ọ na-adị maka ọ na-eji aka enye onwe ya ọkwa ị fụ ka ọ na-adị ị fụ ọkụkọ agric a na-enye nri ọkwa ị fụ ka ọ na-adị ị ya-ebukọ mfa naabọ ị na-ebukọ mfa naabọ

ọ bụzi alụlịrị na o nwere ka i si daa agbana bọị mụọ afịa mụọ ine na-efe mmadụ na-abụ e nwere ife na-aza grace ife na-aza grace amara Chineke ọ sị na onye ọ ya-emere amara ka ọ ga-emere amara ị nwere ike ịpụtakwara ije na-alụ onye gbalụ bọị ma ọ bụ onye dị aṅa ma ife otu ọbụla o si dị ọ bụrọ ka ị ga-eji wee gbakọ onye gba bọị na onye na-agbarọ bọị ịgba bọị amaka ife anyị na-agwa ụmụaka anyị na ụmụnna anyị ndị na-afụ ya ka ife ndị mgbe gboo na ọ bụrọ ife ndị mgbe ka m malụ gị atụ onye ọbụla zụchara afịa kịta ma onye ọbụla gụsịrị akwụkwọ kịta wee nweta ọrụ a na-akwụ 500,000 naira a month ọkwa every year o sevute o kwesịrị inweta 6 million wee si na ya kwụọ ụgwọ ụlọ rie nri gbaa moto ịchakata akwụ inweta ebe 3 million savings wee zụọ ya arọ ịtọ wee sevuo ya arọ ịtọ arọ ise na-enweta ebe 15 million naira onye gbaa bọị arọ isii a na-enye ya nri na-akụziri ya ife ọ ga-amụ e mechaa e were 5 million nye ị fụrụ na gị na ya bụrụ ofu ife arọ isii ya arọ isii unu na-agba graduate gị ụfọdụ aga na ndị a nweta ọrụ ọ bụ na unu dị 1000 pụtara ụnụ na ọkasị na ọmụkwụ obodo adịrọ mma ọrụ adịrọ 800 ya na-achọgharị ọrụ 200 enweta ọrụ n'ime 200 a nweta ọrụ 50 enweta ezigbo ọrụ ya ọrụ 500,000 akwụ ọkwụ ụgwọ ụlọ kịta ahụ ọ ka anyị na-eme ebe ka ọ bụrụ na ọ na-ana ya eme as a single onye na-anọ okokporo ikolobịa then mmadụ 150 ndị nke ọzọ n'ihi ọrụ awụrụ a na-eme ime eji gbanyere onye jee mụọ afịa gbaa bọị gbachaa bọị esetụlụọ ya ọpụta 5 million niile ife e nyere ya ọ 3 million otu e, nke nwa gụrụ akwụkwọ jecha pụta n'isi evute nwa gị ya gwakọta bank bank enye gị enye gị loan 10 million naira mana onye a jegharịa na line of anyị o ebute ngwa afịa 20 million depending ụdị mmadụ ị wụ ya ejenwu na shop onye ahụ natara apprenticeship anyị fụ ọzụzụ anyị fa na-azụ gị na line a amalụ na ị bụ nwa onye dị etu a ụfọdụ ụfọdụ n'ime anyị afa afa ọga anyị nachara anyị afa anyị o nwere ndị a ga-afụrụ a ga-akpọ gị nwa agwọ nwa John bịa bịa nwa John bịa nwa Ọnwakpa bịa afa ọga fa nachara fa afa so onye a na-ebunye ngwa afịa abụrọ ngị nwa nna gị ukwu ngị nwa imetakwa ya ọfụma o nwere ibu ya ga ebute ka ị fụ ka anyị si epick ego ọsịsọ na ya ụbọchị ọ bụrụ na ị saavụrụ nna gị ukwu ọfụma bụrụ onye aka dị mma o nwere container ọ ya ga eme offload kịta ọ sị sị bunye gị ya ọ bụrụ na container nwere ike were ebe container ebe 50 million or 70 or 100 million ọ sị sị bunye gị ya mgbe ọ bụla ị bịa ị na-erepụ na-ewega ego na-ewega ife a na ọ dụ ka loan anyị na-eje ana na bank iji asị na ị na bank 100 million kedu ka ụtụ ọrụ iji nata bank 100 million kedu ebe ị ya-eweta collateral o nwerọ nụ mana maka because of ụdị ndụ i biri ma ezigbo akparamagwa ị kpara ebe ebe gị na ọga gị nọ ebe a na-amụnye ngwa afịa ọ ma na o nwerọ ife emekata n'ụwa a ka aka akụkọ aja akụkọ n'isi gị na ị ya ị ya-emeriri ife ekwu o buru ngwa ga dọbara gị onye gbatakwa ọgaranya ka ị wụgoro already onye gbata ka ọ chọrọ ị mapụta welu gain nke gị tinye n'akpa gain ka gị ya erikwana onye ji 100 million zụ afịa ka iri eri nya kpata na ụtụtụ na-abụ nwata akụ ụmụaka Igbo ndị mere ọfụma ụtụtụ na-abụ pum ụtụtụ na-abụ pum na-asịkwa nwa nke nwa afụ mbọsị a nke nke biri afụ mbọsị a nke o nwere ọgwụ ọ gwọrọ o butere oke ite hmm. nwere ebe a na-akpọ oke ite jiri ọgwụ akpata ego onye jụọ gị sị na Ndubuisi Ọnwakpa Ifemelunma n'Ukpo na-agwa gị ọ bụrụ na ọgwụ na eji ọgwụ akpata ego ụmụaka be anyị kịta gekpuchaa nụ ntị ọ bụrụ na eji ọgwụ akpata ego ị wụrụ dibịa gị nwa ya na-agwọrọ ọgwụ ahụ ị ya agwọrọ ya mmadụ m jụọ gị ọzọ ị wụrụ dibịa ị chọpụta na agwọcha ọgwụ a kịta na nke a oke ite ngwọcha ya bụ igi ya ị na-alụ oyi tibaa onye na-amarọ mbụ onye na-amarọ mbụ ewee batabeghị sị na ya chọrọ oke ite ka ife na anaziri ya ego were agwọrị anya ebe ebe ọhụ ego na ego dị ebe a a nakwa gị ego wee gwọ wee gwọọrọ gị ya ka ife a na-ekwuzi mba ọ na ego ka m na-achọ adị ife m na-ebu igi bụ ego ahụ m sị gị na-achebe na kemgbe ozurọrọ arụ ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ ma na ọ ya aga ee ngwanụ ka a kpa akpa ị na-aghọta so isi ntụanụ unu onye ọbụla ị gụchagodu akwụkwọ akwụkwọ amakakwa ị gụchagodu akwụkwọ jee gbaa bọị ife ọzọkwa dịzi dị n'ime m na-achọ ka m tinye ụzọ ọzọkwa ụzọ ọzọ anyị ga-eji wee inherit kwa that thing make sure na ọ gbanarịrọ anyị kpamkpam ọ na-aga eme kịta ụmụaka be anyị nke gụcha akwụkwọ anyị nwa si eme ya mana mụnwa ya e-put a stop to it nsụgharị oyibo ka ya gụọ na-anụrụ ọka ọnụ ọfụma ụmụaka anyị gụsịa akwụkwọ ụzọ ọzọ esikwa gbaa bọị especially n'ebe ụmụ nke anyị nwa mụtalụ nọ obodo oyibo makwa mma kedu ife ya emezi business nke anyị igoro ogoro igoro chịrị ụmụ gị niile chịnaa obodo oyibo ka ndị akpọwa n'afọ obodo ọyịchi ị nọrụzie Ah, nke na ya nke a egoro ogoro egoro ka enyi ya emetọpụ ya ofu onye mmadụ na-abụ o nwere ka m si wee jelu mgbe anyị bi South Korea wee jee n'alụ ofu okenye dị aṅa mụ na ya wee dịba na mma wee sị na ya si na Lotto World Lotto L-O-T-T-O wee jụrụ ya kedu maka na ọ a very well known name na ya bụ South Korea wee sị ya kedu ọ sị na Lotto family ka ya bụ ke ka o si wee wụ na ya je- o jee gụọ akwụkwọ na Canada nata wee na-eme gịnị ọ sị na ya wụrụ company legal adviser m sị na m aghọtachara otu unu eji ego ọ sị na papa papa papa ya ọ papa papa ya ya bụ fa nwa nwe loto wọl otu kịta dị ka Suzuki ma ọ Yamaha ma ife o ji wee dịrị na-agbago ka m na-achọ ka m kọwaalụ gị ife ya bụ biznes ji wee dịrị na-agbago ịmụta nwa nwa gị na-eto a na-ekekwa ọrụ ya eke ụtụtụ o jee akwụkwọ jechaa akwụkwọ bata papa ma ọ mama anọlụ na biznes ọ nata ọ bịa n'ọfịs e nye ya ọrụ a na-akwụ ya ụgwọ ọnwa o nwere ife dị na kọmpanị a na-akụziri ya akụziri o ji anya ya na ntị ya na-afụ na-anụ biznes nke nna ya a na-aga ọ bụ na injinia ka ọ na-aga ọ gụchaa injinia ọ bịakwa na that company company's injinia ọ bụ na law ka ọ mee o mechaa pụta company's lawyer ọ bụ medical doctor mechaa pụta company company ga na-akwụ ya ụgwọ company nna fa nwoke chọọ i- i- i- o- ike gwụ ya o keshie ya ma nwoke ma nwaanyị dị na that family kenye ya onye ọbụla o nwee ka e si chọọ ya afụrọ biznes ememe etu a fa niile nọ ya fa bidoro ya na na ụmụaka wee mara ife na biznes nna fa esota dọkpụrụkwa ya na-eje ndị nke a ị fụ amụkwa generation a ị fụ amụ mụba ụmụ etu a ka fa ya-esikwa zụkwa ụmụ fa n'ime ya bụ biznes ọ na-akpata na ụmụ companies niile a ị fụ nnukwu companies na ji adịrịsi ọfụma ọdịdị adịrọ bụ ọdịrọzi

Australia ọ dị mma mana mekwa ya ka ọ mara ebe o si so e jebiri ije e mee gịnị a naa ụlọ ife dị na apprenticeship a wụrụ ife ndị be anyị ya-akaba arụ sị e kwena ka o funarị anyị
odogwu ị na-egbu ife ewu na-eri ọ dị m ka a ha ọ dị m ka a hapụzie gị kwuru na-aga mana ka m jụkwa gị ofu ajụjụ ka ị wee continue kwa Okay. Mm, ọ- ị zago i- i- i jiri ofu iche tụgbuo nnụnụ naabọ Ee. o nwere nke m aka ajụ maka ihe ga-eme ka onye Igbo bido biznes ka biznes ahụ dịgide ma ọ nwụrụ ma ọ nọ ndụ hmm, i kwugo i kwugo ife gbasara ya eh. na ihe ọzọ m ga-ajụzi gị bụ na o nwere ndị sị na Igbo ahụghị onwe ha n'anya isiokwu nke ahụ
ebee ka ị ga-aza na Igbo afụrọ onwe n'anya o nwere ife m chọrọ ịjụ gị ọ bụrụ na ị nwere nwanne ma nwanna n'obodo ọbụla ọ nọ obodo ọbụla nwanne gị ma nwanna gị nọ ma uncle gị ee ma sị ya wụ Russia sị ya wụla America ọsị jụọ ma fa na-enwe mitin ndị igbo ebe a nwere obodo ka igbo nwee unity dị organize jee jụọ kwuo ebe ọbụla na ọ mụ gwara gị o nwere obodo ka igbo dị organize ebe ọ na-afafụ oke o nwere ofu ife m ma-agwa gị ma mgbe anyị nọ obodo oyibo ọchị bụ ọjọrọ agị sị everybody your brother your brother your brother your brother nke ife anyị na-akpọ onwe anyị eju eze sị na ọ my brother asụsụ ndị be anyị apụla na Nigeria onye igbo na-afụ onye igbo nwanne ị jụọ ya onye dị ifa ọ sị na ọ my brother esi m kwuo m ma-agwa gị na ife anyị ife a ji e na-eproject on us ka anyị wee na-aghọtafie onwe anyị because the unity and the synergy dị n'ime anyị the bond o rika o sika nke ndị Igbo o nwekwa ebe e gbu aja ngwere na-adịrọ i luo America tata enwe onye ori enwe ndị ji egbe eje ori i luo gwawa obodo ife i luo nọ na enwere ndị na-achụ ya 19 kiri dị n'akwụkwọ nsọ ka a gwara anyị na ndị ori ka akpọgbukwa na onye nwe anyị ọwasị na ndị na-agụ akwụkwọ nsọ n'anya mgbe nwa so na ọ dị ekworo dị anya ukwu dị nghọtafie ga-adị ọ ya ka eji wee nwee ụlọ nga nwee court ebe a na-ekpe ikpe hmm? na onye nwe anyị na na na na na na ngozi na amamife o bu bịa ụwa a sị onye nwe anyị rọtalụ mmadụ 12 mee mistake tinye judas so na o nwere ebe ije yara ịgụta mmadụ nkịtị gụta 12 ị ma na judas ise abatagokwa n'afọzi ebe onye nwe anyị gụcha gụta ofu so na o nwere- o nwere ebe a mara na a ma-enwe nghọtafie ife o ji dị eji project ya on us maka na awa ọganiru anyị ọ na-atụ egwu ị pụta na shop kịta bịa bupụta ngwa ahịa na-asị onye ọzọ gbafega n'azụ je sị na mebiri gị ego a sị ị fụrụ ndị Igbo o nwere ife afụrụ onwe mbọ ka ọ na-agba emezia ọ pụọ metụ ya aka ma o nwee ebe a nọ metụ onye aka kedu ebe ị ga na-akụ tụọrụ gị ụtụ ọkpọ nwere ife na-aza na igbo afụrọ onwe fa n'anya ọ sọ n'ala igbo ka mmadụ yi eduru mmadụ ndị a na-akpọ ohu ma ọ boy ị nọ arọ ole dị onye ahụ duo gị ụlọ ị je bido nke gị ị na-aga n'iru ọ na-enwe aṅụrị ọ na-anya na ọ nwa be m kedu kedu akụkụ naijiria ọzọ na-eme ya achọrọ m ịkpọ afa na iwe ife dịka ịgbogo ugwu awụsa ma ofu alhaji nọlụ ọ na-atụkwa mmadụ mmadụ ofu village eje na-akpọrọ ya isi ala mana ị ma na onye igbo aya ekwe mba aya ekwekwa ị na-aghọta so ọ bụrụ ma ịfụnanya ịfụnanya dị igbo n'ime erika ịfụnanya dị igbo n'ime erika kpata na o nwee obodo ị ya aga i lue ụmụ ife gị na mmadụ na-akpọ sị gị na unu ndị igbo unu na-ekwuka na na-ekwuka kedu ife ahụ na anyị na-ekwuka na a gwa gị business a kịta ị kpọọ ndị igbo niile gbufa gbu ya onye ma anakọta kịta a sị na obodo a mepee na Malaysia mepee onye ruo na nwanne ebe a makakwa ahụ a na-akwụkwa ụgwọ a na-akwụ one ahụ kwuo a na-akwụkwa one ahụ ị ghọtago ị rụọ ọrụ ọfụma a na-akwụkwa gị 1000 dollars a month ọ kpọọ nwanne ya kpọ nwanne ya kpọọ nke a kpọọ akpọgote fa nwero mba ọzọ na-eme ya achọrọ m ịma ebe anyị si afụzi n'onwe anyị n'anya ebe izizi m jere ọrụ ọrụ n'obodo oyibo South Korea ọ bụ mmadụ kpọọ m sị m nna nekwa ọ na-agakwa ebe a o m gbalụkwa bịa o anyị sef alụkwu overtime ya na-anakwa 1200 dollars kedu kedu tribe ọzọ na-eme ya kedu ife a na-asị na anyị afụghị onwe anyị n'anya ee mmadụ ekwuna ya na ntị m maka mụ aya esoro kweta ya maka na ama m na anyị afụgo onwe anyị n'anya n'ime South Korea afụ anyị nọ anyị nwere meeting ndị Igbo nwee nke ndị Anambra na nkewa na nkewa nwee nke ndị dunukọfịa nwee nke ndị ukpo kezi ibe na ha mbọsị meeting ruru a na-agbakọ ofu onye ama ya asịkwa okay na enwero m nni ya eri n'ụbọchị tata onye igbo nwụọ na mba atụọ ego chineke mmadụ agwazina gị na igbo afụro onwe fa n'anya odogwu igbo ji ụdị ebube mm, ị na-agba ife ewu na-eri darịzi nne ihe ọzọ m chọrọ ka anyị tụgharịkwa n'uche na-eyikwa m egwu na-awụ m akpata oyi bụ ụmụ anyị ada asụzi igbo na ọ bụrụ na ọgbọ anyị a pụọ kịta ọ nke ị hụziri ọ sị my mama sị anyị bụ igbo dụkwuo ndị igbo ọdụ maka nke ahụ ka m na-afụ mkpụrụ anya m na nke a alụ melụ ebe ka anyị na-eje ụmụnne m asị m kedu ebe anyị na-eje ọkwa n'ife jọgburu onwe ya na mmadụ ji ya anga nganga o nwere ofu omume m mere ofu mgbe m jere China onye China afụ m ka n'obi na-asụrụ m China anyị nụkwa nwoke ahụ ntụgharị anyị nu o mee m aka na ntị m mekwuo ya aka na ntị nka na asị okay ngwa gị kọwalụ m ọ na China asụsụ gị amakarịa nke anyị ka ọ nke m ji gịnị ji mee ka ihe ejifu nso nya ife na-agwa ya ma n'oriri ya ngwa mma ịya n'oriri nke m o fufe isi o jee chọwa onye ya asụrụ ka ọ na-akpọ sụọrụ m m sị ya okay ma ọ bụrụ na ọ dị etu a ị ghọtago asụsụ anyị na-efu efu esi m kwuo m ga-asị gị na ụmụaka anyị na-anụ ndị nwunye anyị o nwere ife ọ wụ kedu onye ị bụ onye asụziri oyibo a sị na ọ mara akwụkwọ ndị gụrụ akwụkwọ na Russia kedu ife amaokwu akwụkwọ ndị gụ akwụkwọ na Germany fa amaokwu akwụkwọ fa na-asụ oyibo ndị gụ na France graduate ye professors nọ na France fa amaokwu akwụkwọ achọrọ m ka unu zaa m onye asụrara oyibo English kedu ife e mere anyị ife a ị ma m sị ka ife e mere unu ife ọ dịka m na-akpọ mmadụ iyi maka na ọ sịrọ m chọọ ịkpọpụta ụmụ m mbọsị ọbụla ị chọrọ ịkpọpụta ụmụ anyị ncha nọlụ tụ na kparịa ka ị fụ ka e si asụ Igbo nụọ ọgụ ya nụta ya o nwekwanụ ife rara arụ n'ime ya na ụmụaka ya asụ igbo n'ime ụlọ o nwere ife m chọ ka m gwa unu nwatakịrị na-eto eto ụbụrụ ya ye oye o bie ebe a na-asụ asụsụ ịnọ ọ ga-asụ fa ịnọ fluently that mistake o nwere onye nwoke si eh, one country kpọlata nwa ya mgbe a ọ na-anụ Igbo ọ na-asụ Spanish nwa nọ na village anyị agbọghọbịa ka ọ bụ kịta nwa fụzi ofu mbọsị na-achọzi ka ọ na-anụzi ya kpamkpam o nwere ya na na-asụ ka ya ya etu a ka igbo si efu mgbe anyị biri ọnịcha ụmụ ụmụaka na-ele ncha ncha nkọta ncha awụsa ndị a bigasị na side sokoto road o nwere ndị biri side ebe a mgbe a 70s early 80s faya ghọtịfa nne ụmụaka niile bi na side a mgbamgba a sokoto road a Haruna Street because ọgbọ ndị Yoruba na ọgbọ ndị Hausa ụmụaka Igbo niile bi ebe a na-asụ Igbo ọfụma na-asụ Yoruba na-asụ Hausa maka na ụmụ Hausa niile bikwa ebe a na-asụ Igbo na-asụ Yoruba na-asụ na-asụ Hausa ụmụ Yoruba the same thing maka egwuri ebe egwuri ebe egwuri ebe a fa wee chịkọọ asụsụ niile a etu a ka ọ dị ụmụaka isi nwatakịrị ye oye ife ihe na-eme ka nwa gị na-asụ English kedu ife o ji English ọ na-asụ eme ọ nwere nwanne m nwoke bi Australia nwa ya ị fụ ebe nwa ya na-agbọ igbo ọ ka natakwa naijiria mbụ ọ natara na naijiria mbụ ọ wụ Lagos ebe a mụ village kwuzi ị na-asụrụ nwa ek owokwu ezigbo onye onye ị na-ekwu ntị ka onye nwa sụwa ọ wụ broken ka ọ na-asụ pidgin English nwatakịrị bata n'ụlọ gị na ndị be gị bi olu na igbo na-akparịkọ nkata ọ ma apụ ya apụ n'isi o nweta n'ebe dị anya unu ji echi egbe kama iji agbawazi ya izu ị tụọrọ nwa inu ọ malụ ndị nọ n'akụkụ a na-achagharị anya ọkwa na ebe o jide mkpa nye nwakwu nọkwu olu n'ubi ebe nna ya na-agụ ya agụụ maka na ọ bụrụ a na-asụ ifere na-eme ọlụmọfa niile kịta ifere na-emechakwa nfa ma gị wụ nne ya ekwuzi ma nne na nna ifere na-emezikwa unu mana taa ka wụ gboo bido kịta na ọ fịara arụ anyị jere obodo oyibo na nka mana anyị mụtara asụsụ obodo ahụ

n'iji chịkọta okwu niile ihe ọzọ m chọ ka a tụgharịa n'uche bụ akụ lue ụlọ akụ lue ụlọ ndị Igbo sị ọkọ na-akpa anya uche akọna ya na ọ na-abụkwa na akụ lue ụlọ o kwuo ebe o si anaghị ekilisi ihe ndị be anyị n'obodo dị iche iche na-achụ anyị ka oke gbapụtara na street maka na anyị enweghị ebe anyị ya akpọba anyị alụsiri ike maka na ndị Israel ka a na-achụgharị etu a before until na ha enwe state of Israel udelefa ịkpazi onye Israel aka ịkpa na ị kpara Israel niile aka dụgodu ndị Igbo ọdụ na this aspect ịgwakwa anyị experience gị because afụrụ m ife ndị ị rụgasịrị ebe a niile o gosiri ọ bụghị taa i ji n'oge wee mara na akụ ruo ụnọ o kwuo ebe o si
daalụ nna anyị daalụ nne ana m ekenekwana gị na o nwere ọyị ya gị mete ma ị fụ onye na-aga towards your dream lidrozi ịchọrọzi agha ịgwaba ya na gị na ịgba onye mana inweta gị ezigbo okwu ha nwetago m ezigbo okwu n'ebe ị nọ Em, ije gị a ya amịtalụ gị mkpụrụ ise ya eri uru ya ụmụ gị erie uru ya ise Hmm? akụ ruo ụlọ o nwere ụmụ okwu dị anyị wee pụta ụwa ọ bụrụ ibilibi mụ na gị na-asụ igbo pụtara ụwa na-anụ akụ ruo ụlọ ọjị ruo ụlọ okwu ndị a ndị gboo kwuru ị ka fa mara ife kedu ife ị inventgoro ebe ị ka ndị gboo mara ife achọrọ m gwa m ofu ife ị inventgoro ụmụga afịfịa dị n'ọfịa anyị chọpụtara ife ọ na-alụ ka esi e, e, e, bi ya sị na gị chọpụtara ya ị pụta ụwa fụ onugbu ọ mmadụ megide trace onugbu ma na a ga-arụ ya arụ rụchapụ inu mee ya sụọ uli wee sie ofe onugbu mụ na gị na-alacha iru aka na azụ aka rue kedu nke ị inventgoro gwa m gị na amamife na-eme achọ m ka ngị nwa na-enene m na gwa m nke ị inventgoro mkpọrọgwụ niile ndị gboo akụ ilu ma ife mkpụrụ osisi niile dịgasị iche iche ndị be anyị nyopụtara ose ọjị ma anyị nwa nọrọ nnọọ na-epoliticize ya na-akatọ ya ife anyị na-amarọ isi na ọdụ ya ndị Igbo tụrụ ilu sị ọkpọ e, e, e, na ọkwa sị ị tụrụ ji sịrị ụmụ ya na ị tụrụ ji ị tụrụ mkpọrọgwụ ọ ya-abụ onye nwe ji gwuru ji ka anyị kasị na mkpọrọgwụ na emelite akụ ruo ụlọ n'ebe ozi anyị nwachukwu ma gụọ egwu sị onye jebiri ije ya ruo ụlọ maka alele a na-enweghị mbụ o mego anyị mbụ o mego anyị mbụ anụcha agha anakọlọ anyị ife niile anyị nwere ma ụlọ o mere ndị Izrel ebunuru azụ ọbịa ọgụ fa wee retrieve nachiya nwere mba na-ama Izrel aka kịta achọkwana fa anyị nachiya dozie be anyị o nwere ife mere anị Igbo onye sị gị na o nwere ife mere anị Igbo onye na-akọgheri akọgheri is game of number ebe ka population ka business na-aka anyị anyị nachiyata azụ kịta anakọta ebe a ị fụ kịta ife niile ifu edo enwe gba aga gbakọta gbakọta egwu asị aba enwe ndị nọ n'iru nọ n'azụ ndị nọ n'azụ nọ n'iru anyị achịgharị ya nata na ama na-asị ka anataga ebe ebido anataga security adịgo ọ social media na-aghọgbu anyị o nwee mgbe ị ga-anọkata a kpọọ sị na nke a mee na nke a mee na unu anapụta ilo na Monday m sị ya na phone were video kpọọ ka ị fụ ebe m nọ ime asịrọ gị nata n'ike ma mụ nata n'ike gịnị mee m and ndị ọzọkwa anyị riri nne ma na-emebe ọfụma kọwakenelụ anyị ihe ndị ị na-eme kemgbe ị batara enwere m ebe a na-akpọ esfit ebe a na-eme exercise gym esfit gym and aerobic center echecha ka m esi wee rụọ ya na mba mba m buru nata ebe a na-asị na ọ ma aga gịnị na-eme ọ na-aga ọ na-aga ọfụma chọọ ka m gosi gị eh, eh, group page anyị eh, eh, chat forum anyị anyị is- we are almost a thousand gwa m gym nke ị nwere na- na Lagos ma nke ị nwere na- na ebe a gwa m one mmadụ one nọ n'ime ọ na-aga ọfụma ụtụtụ efifie abalị enwere event center anyị nwere bar aba aga mgbede abalị anyị achịkọ ofu nwee restaurant nwee pizza section nwee smoothie section nwee tea organic tea nwee ebe a na-apịta n'isi na mgbede esi na ọ na-aga echi nke a mụta nke a nwanne echi nke a mụta nke a ife anyị ji bido ọ sọsọ gym na event center na bar ọ bụ na ọ na-aga nke a mụta Xfit eh, eh, properties real estate ọ na-aga eh? so ụmụnne m a sịkwa onye na-agba egwu uche o so na connect ị na-eme ị na-ene anya n'azụ maka alịlị ọ ma adị mma eh, osisi elu nwata maara ife nlụ na-abụ n'anya na ofu ọfịa eh? biko ebe ọ bụla ị nọ ị nọlụ i debe 5 naira ebe i wenata 5 naira n'ụnọ hmm? maka echi ọ ya aga ife ọ sọ mee ka ị na-ene anya n'azụ ekenekwa m unu ndị be anyị daalụzị nne odogwu ịgbọ ife unu ọ ka ọ dị ọ ka ọ dị na-ekwukwa okwu ọ ka ọ dị ọ ka ọ dị na-ekwukwa okwu